A ni sɔgɔma an balimaw a balimakɛ don amadu bamiya an nana bi tuguni ka na bɔ ka video kɛ n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na toujours n y'o de fɔ an y'a kanu ka to ka bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ladilikanw di ɲɔgɔn ma walasa an ka ɲɛnamaya an bɛ se ka a kɛ lafiya ani hɛrɛ kɔnɔ cogo min na parce que n y'o de fɔ an bɛ to ka bɔ sanga ni sanga ka tarikuw bɔ tariku ninnu kɔnɔ a bɛna ye k'a fɔ ladilikanw de bɛ o kɔnɔ leçon de vie de b'o kɔnɔ donc n'an y'an janto u la k'u lamɛn ka essayer k'u appliquer an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛna ye k'a fɔ a bɛ nɔgɔya caman don an ka diɲɛnatigɛ la donc an b'o de hukumu kɔnɔ an nana bi sɔgɔmada in na tuguni an y'a kanu ka bɔ ka tariku wɛrɛ bɔ tariku in bi a bɛ euh, cɛkɔrɔba dɔ de kan cɛkɔrɔba in ala ye denkɛ kelen de nɔgɔya a ye a ni denkɛ in de tun bɛ yen nɔ bon so kelen ala y'o fana de nɔgɔya a ye komi sɛnɛkɛlaw de tun don a tun bɛ sɛnɛ kɛ bon a kɛra ee, cɛkɔrɔba in a ka fɛn bɛɛ kun sirilen don o so in na ka d'a kan fanga bɛrɛ t'ale la bilen denkɛ kelen de bɛ a bolo donc so in de b'u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ donc an bɛn'o tariku de bɔ bi sujet yɛrɛ nafa kama an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye u k'u abonné an ka chaîne na u ka video like u ka cloche de notification fana activer walasa n'an ye video kura bila dɔrɔn u bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc an b'a ɲini aw fɛ fana sujet nafa kama ka to video daminɛ na fo a laban n y'o de fɔ kuma bɛɛ toujours n'i ye video partie dɔ lamɛn ka dɔ to i bɛna ye k'a fɔ faamuyali a tɛ kɛ sababa ye mais n'i ye a bɛɛ lamɛn i bɛna ye k'a fɔ faamuyali bɛ nɔgɔya kosɛbɛ parce que kumakanw bɛ ɲɔgɔn dafa de donc o kama a ye to video daminɛ na fo a laban donc n y'o de fɔ an bɛna kuma bi cɛkɔrɔba dɔ de kan cɛkɔrɔba min ni ala ye denkɛ kelen de nɔgɔya a ye sokɛ kelen de fana tun bɛ a bolo donc a tun bɛ a ka forola baaraw kɛ ni o de ye donc nin cɛkɔrɔba in cɛkɔrɔba in tun ye mɔgɔ sabalilenba ye mɔgɔ limaniyanen tun don donc a b'u ka dugu la donc a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale yɛrɛ kɔni tun bɛ si kɔrɔbayalen don ala ye denkɛ kelen in nɔgɔya a ye a ni den bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka baaraw kɛ o sokɛ kelen de b'u bolo u bɛ forola baaraw kɛ ni o ye donc u tor'o la fo don dɔ nana ala ka lajarabili sera a ma sokɛ in bolila ka taa k'u to u ye so in ɲini ka dɛsɛ u ma so in ye donc o kɛlen o kɛra eh, kabakoba ni hinɛkoba ye dugulamɔgɔw bolo dugulamɔgɔw wulila ka se cɛkɔrɔba ma k'a fɔ cɛkɔrɔba ye aa cɛkɔrɔba nin gɛlɛyara dɛ sokɛ kelen min b'e bolo n'a b'i dɛmɛ k'i ka baaraw kɛ nin kɛra o fana taalen aa ko nin bɛna kɛ gɛlɛyaba ye nin bɛn'i ka kow gɛlɛya cɛkɔrɔba y'u jaabi parce que cɛkɔrɔba in tun ye mɔgɔ limaniyanen a ko ko an k'a di ala ma k'a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ nin ye gɛlɛya ye nka an k'a di ala ma cɛkɔrɔba y'o fɔ dugulamɔgɔw u taara u dabali banna parce que olu bolo ee cɛkɔrɔba ka sokɛ kelen de ye ni o taara donc o kan ka kɛ nisɔngoya ko de ye o kan ka kɛ kasiko de ye cɛkɔrɔba bolo nka cɛkɔrɔba ma kuma wɛrɛ sɔrɔ k'olu jaabi ko a bɛ se ka kɛ donc u y'a to ten ee, u nana to ten o ye wagatinin tɛmɛnen ala y'a kɛ sokɛ in a ma ɲinɛ u ka so kɔ sokɛ in natɔ a ni sokɛ saba wɛrɛ nana ɲɔgɔn fɛ sokɛ naani u bɛɛ nana ka na to cɛkɔrɔba fɛ yen nɔ donc cɛkɔrɔba a bɛ baara kɛ ni o sokɛ naani de ye sisan parce que a yɛrɛ ka sokɛ kelen ani saba wɛrɛ minnu n'olu tugura a ka so kɔ ka na a bɛ baara kɛ n'olu ye sisan donc dugulamɔgɔw nana tuguni ka na ko aa cɛkɔrɔba ko nin ye hɛrɛba sɔrɔlen dɛ k'an kun ko ko e ka sokɛ kelen taara ko nin bɛna kɛ degunba ye i ma ala nana n'a ka na ye sokɛ saba wɛrɛ tugura a kɔ ka na donc i ka sokɛ kɛra naani ye sisan ko nin b'i ka baaraw nɔgɔya nin na kɛ hɛrɛba ye cɛkɔrɔba ko ko toujours an k'a di ala ma a bɛ se ka kɛ nin hɛrɛ sɔrɔlen ye donc u tora ten u dabali banna tuguni parce que olu bolo nin nisɔndiya koba de ye mɔgɔ fɛn min t'i bolo n'ala y'o nɔgɔya i ye o kan ka kɛ ɲagaɲagala ko de ye o kan ka kɛ nisɔndiya ko de ye nka cɛkɔrɔba ma jaabi wɛrɛ sɔrɔ ka di olu ma ko a bɛ se ka kɛ donc u taara o cogo la u nana to ten ee, komi denkɛ in ale ni so olu de bɛ baara kɛ foro la ka caya donc don dɔ la k'u to baara la so kura minnu nana n'o ye sokɛ saba ye parce que so nin taalen so segintɔ ani sokɛ saba wɛrɛ de nana k'o fara ale yɛrɛ kan donc o ye a kɛ sokɛ naani sisan donc denkɛ bɛ ka baara kɛ ni u ye ka u to baara la i b'a dɔn mɔgɔ i ni bagan min delilen don eh, o bɛ kolo i ye nka i ni bagan min ma deli i bɛn'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn o ka kolo i ye donc o kɔnɔna na eh, sokɛ kelen de ye denkɛ tan sisan ka denkɛ sen kari donc denkɛ sen karila a kɛra degunba ye parce que n'i y'a jateminɛ cɛkɔrɔba kɔrɔlen don a si avancelen don donc denkɛ in o de tun bɛ a ka baara fanba bɛɛ kɛ nka ala nana nin lajarabi fana se a ma donc denkɛ in so ye a tan sen na ka sen kari donc denkɛ in seginna sigilen tora so kɔnɔ o cogo la parce que a kan ka furakɛ fo a ka kɛnɛya fɔlɔ pour que n'a bɛ baara min kɛ a bɛ se k'o kɛ cogo min na donc o kɛlen dugumɔgɔw dabali banna tuguni u wulila ka se cɛkɔrɔba ma u ko ko aa cɛkɔrɔba tiɲɛ na nin gɛlɛyara ka eh, denkɛ kelen de bɛ e bolo o denkɛ kelen min fana ni ala y'o nɔgɔya e ye n'a fɔra k'a fɔ ko so y'o tan o sen na k'o sen kari ko aa nin nin ye makarikoba ye dɛ parce que den hinɛ n'i y'o lajɛ ani k'a lajɛ fana baarakɛbaga wɛrɛ foyi tɛ e bolo ni denkɛ in tɛ n'a fɔra k'o fana sen karila tan vraiment o kɛra degunba ye dugumɔgɔw nana ka n'o kumaw fɔ k'a kɛ hinɛ ni fɛnw ye cɛkɔrɔba y'a f'u ye ko an k'a di ala ma a bɛ se ka kɛ nin bɛna kɛ degunkoba ye ne bolo nka an ka jɛ an k'a di ala ma cɛkɔrɔba ye o fɔ u taara dɔw yɛrɛ dimina eh, dugu dugumɔgɔw la parce que olu bolo eh, cɛkɔrɔba n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ko o ko mana kɛ e b'a fɔ ko an k'a di ala ma ko a bɛ se ka kɛ i bɛ dan o ma e den a filɛ nin ye denkɛ wɛrɛ foyi t'i bolo nin den kelen kɔ n'a fɔra k'o sen karila ne hakili la o kan ka kɛ hinɛko de ye o kan ka kɛ makaritɔko de ye mais e tɛ jaabi wɛrɛ sɔrɔ ka di mɔgɔw ma ko a bɛ se ka kɛ vraiment k'olu ma d'a la dɔw bɛ k'a fɔ k'u ma d'a la ni cɛkɔrɔba n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a ta in a damatɛmɛna donc u tor'o la cɛkɔrɔba kɔni ma kuma u fɛ u nana u y'u ta fɔ u taara o kɛlen wagati dɔ nana se komi histoire nin chinois jamana histoire de don parce que ko in kɛra chinois jamana kan donc a wagati y'a sɔrɔ kɛlɛ gannen don u ka yɔrɔw la u dafɛ jamanaw la donc jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ mɔgɔw bila ka yaala dugu ni dugu k'a lajɛ kamalen minnu bɛ yen nɔ k'olu recruter ka taa n'u ye u don sɔrɔsiya la pour que u ka se ka taa kɛlɛ kɛ parce que kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ donc o kɛlen u nana eh, cɛ ta la u yaalala du bɛɛ kɔnɔ du kamalen fɛn fɛn bɛ yen nɔ u nana u y'a bɛɛ minɛ a bɛɛ ka kan ka taa sɔrɔsiya la pour que ka se ka jamana kunmabɔ A u nalen u nan'a sɔrɔ k'a fɔ cɛkɔrɔba in denkɛ kelen de bɛ a bolo o denkɛ kelen min bɛ a bolo e, denkɛ sen fana karilen don donc sen karilen don e, lujuratɔ don a bɛ du kɔnɔ ten donc u y'a ye k'a fɔ nin tɛ se ka kɛlɛ kɛ donc u ye ale to yen nɔ ka tɔw ta ka taa n'u ye o taalen ni tɔw ye eh, kɛlɛyɔrɔ la bon a b'a dɔn kɛlɛ a man nɔgɔn yanni i ka se sɔrɔ hali n'i ye se sɔrɔ donc a bɛ kɛ degun dɔ kan donc ala y'a kɛ mɔgɔ caman tora kɛlɛ in na

e k'a ye u nana ka na anw bɛɛ lajɛlen fɛ yen ka na an ka denmisɛnninw minɛ ka taa n'u ye ka taa n'u ye kɛlɛ la nka e ta o sen karilen don o ma se ka taa o kelen pe de dun tun bɛ e bolo ni nin yɛrɛ kun minɛna ka taa a tun bɛ kɛ degunba ye parce que nin denkɛ kelen de b'e bolo cɛkɔrɔba ko an k'a di ala ma a bɛ se ka kɛ ala de bɛ se dɔn nin cɛkɔrɔba a n'a den a n'a ka dugumɔgɔ a n'a ka sokɛ o histoire de ye nin o nin histoire la an bɛ leçon jumɛn sɔrɔ o de ye buna hadamaden ko ko n'a nan'i ma a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o i jija i ka a ta ni limaniya ye parce que limaniya fɛn bɛɛ fura don limaniya muɲu ani sabali o ye fɛn bɛɛ fura de ye parce que limaniya o de y'a to situation o situation ye cɛkɔrɔba in sɔrɔ a y'a faamu donc a kɛlen k'a faamu a y'a ta ni hakili ye ala nana bɔdaw di a ma parce que n'i y'a jateminɛ cɛkɔrɔba ka sokɛ fɔlɔ taara o ye degun dɔ de ye nka a y'a faamu k'a fɔ ala de ye masa ye o taali o de kɛra sababu ye ka na ni sokɛ saba wɛrɛ ye ka fara a ka sow kan donc i m'a ye ni a kun ma a ka sokɛ kun ma boli degunko o ye degunko de ye n'o kun m'a sɔrɔ abada hɛrɛ ko tun tɛ na parce que a tun tɛ so naani wɛrɛ so saba wɛrɛ sɔrɔ ka fara a ka sow kan donc waati dɔw la i e bɛna ye k'a fɔ fo gɛlɛya dɔw de ka an sɔrɔ an ka gɛlɛya dɔw de tɛmɛ fɔlɔ walasa hɛrɛ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka an sɔrɔ cogo min na fo an ka o faamu an ka limaniya ni o ye an ka ko bɛɛ da ala kan donc o tɛmɛnen kɔ i nana ye k'a fɔ mɔgɔw ye so nali kɛ hɛrɛ dɔrɔn de ye nka a ma kɛ hɛrɛ dɔrɔn ye parce que o de kɛra sababu ye ka cɛkɔrɔba denkɛ sen kari ni so ninnu kun ma na denkɛ sen kun tɛ kari donc an k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ hɛrɛ dɔw bɛ na an ma hɛrɛ ninnu gɛlɛyaw b'u kɔnɔ nka an k'a ta ni limaniya ye an ka sabali a kan an k'an ka kow da ala kan o de y'a fura ye donc o kɛlen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ denkɛnin kelen o fana sen karilen o ye degunba ye dɛ nka cɛkɔrɔba limaniya n'o fana ye nka an y'a faamu k'a fɔ o senkari min kɛra o de fana kɛra sababu ye sababu min y'a to ni denkɛ ma taa kɛlɛyɔrɔ la parce que caman den taara kɛlɛyɔrɔ la o tora yen donc a tun bɛ se ka kɛ n'ale yɛrɛ taara kɛlɛyɔrɔ la a bɛ to yen nka degun min y'a sɔrɔ n'o ye senkari ye o de kɛra sababu ye a ma taa donc an k'a faamu k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ na an kan degun dɔw bɛ na an kan o degun n'o gɛlɛya ninnu an ka limaniya n'u ye an k'u da ala kan parce que u bɛ se ka don an ni ko dɔw cɛ donc an bɛ leçon min sɔrɔ nin kɔnɔ o de ye nin ye buna hadamaden i kɛra cogo o cogo don dɔ i ka jan don dɔ i ka surun donc n'o wagati ninnu nana nisɔndiya an ka a yira ka dan hakɛ la parce que n'i ye hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ in a nisɔndiya ɛɛ yira a nisɔndiya manifester ka dan hakɛ la ni degun fana y'i sɔrɔ degun in limaniya ni a ye kan'a da i ni kan ka se yɔrɔ dɔ ma foyi tɛ yen min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ parce que n'e nan'a da i ni kan cogo dɔ la a bɛ se ka jouer i ka ɲɛnamaya kan a b'i bali ka fɛn caman ye a b'i bali ka fɛn caman kɛ donc ni juguman ni degun ye an sɔrɔ fana an ka limaniya n'a ye an k'a da ala kan parce que kow bɛ laban ala ta de la donc an k'o faamu parce que gɛlɛya dɔw bɛ yen a bɛ na an kan dɔw bɛ an kalan dɔw de b'a to an bɛ a bɛ kɛ escalier an bolo pour que ka se ka ɲɛfɛla sɔrɔ aw m'a ye k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'i bɛ yen ni mɔgɔw bɛ gabakuru ta k'a bon i ma i k'i jija kana gabakuru in bonni dɔrɔn lajɛ a faamu kuma dɔ la k'a fɔ ko gabakuru min bɛ fili e ma e bɛ se k'o gabakuru ta k'o sogolon ɲɔgɔn kan k'o kɛ so ye ka i yɛrɛ mago ɲɛ ni a ye donc ko juguman minnu bɛ na an kan an k'an jija an k'an réfléchir u kan pour que an bɛ se ka u yɛlɛma ka kɛ nafa ye an yɛrɛ ma cogo min na o nafa ka bon kosɛbɛ nin tun ye tariku ye an y'a kanu bi ka bɔ ka min kɛ a faamuko ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka limaniya nɔgɔya an ye ala ka sabali nɔgɔya an ye ala ka hakili ɲuman di an ma limaniya ala k'o di an ma toujours aw balimakɛ don amadu bamiya n b'a fɔ a ye toujours aw ka abonner an ka chaîne na a ka vidéo like a ka cloche de notification fana activer ni commentaire bɛ min fɛ o bɛ se k'o fana bila bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a bɛ se k'a partager fana walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ aw sababu la cogo min na ka se ka u yɛrɛ nafa ni a ye nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma